An kun sigilen tɛ ni nin ye mais a kɛra a ma bala an si la parce que an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que nin don in an ka laɲini tun ye ala ka nin don jira an bɛɛ kɛnɛya la parce que nin ye Waati ye vraiment n'i k'i bɛ foli fɔ ka s'a ma dan tɛ foli min na quoi a mana diɲɛ baara o baara daminɛ a b'a kɛ ni cɛsiri de ye donc o tigilamɔgɔ o kan ka dɛmɛ de quoi donc n'i ye fɛn o fɛn n'i b'a fɛ kɛ cɛsiri i yɛrɛ kelen tɛ f'i b'a lase jamana bɛɛ de ma bɛɛ ka kɛnɛya de kama ani bɛɛ ka laɲini kama vraiment o tigilamɔgɔ kan ka fo quoi donc n'i k'i b'a fɔ ka s'a dan na a tɛ se ka ɲɛfɔ donc eh, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hakilina sɔrɔ ka banabaatɔw kɛnɛya o ye hɛrɛ ye o ye ala tanu ye an bɛ foli bila waati ma ala ka yɔrɔ in dayɛlɛli ala k'a k'an ma hɛrɛ ye depuis waati donna cour in kɔnɔ yan eh, bɛɛ b'a dɔn quartier in kɔnɔ a cɛsirilen don n'a y'a daminɛ a ka rugby ko la ka tila ka na a ka kiné ko la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a caman bɛ tɛmɛ an yɛrɛ la ka don yan donc a bɛ ka fisa u ma an kɔni b'a fɔ waati ye dɔrɔn a bɛ cɛsiri min na a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan coach ye jeune sifin don i n'a fɔ an yɛrɛ i n'a fɔ bamanan bɛ k'a fɔ cogo min na an de ye jamana siniɲɛsigiw ye coach waati a y'a sen don ko o ko la a ye nɔ bɔ a la parce que ne bɛ coach ne yɛrɛ b'a kɛ référence de ye ni n ko référence n b'a ye cɛsiri de la a bɛ baara in daminɛ don min na o ni bi tɛ kelen ye quoi mɔgɔ caman bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a témoin ne kɔni n'a donna ɲɔgɔn na n ma tigɛ a la n terikɛ yɛrɛ mun filɛ nin Ismaël Boyite an bɛ an ni coach an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ bi ko tɛ an b'a dɔn mɔgɔya de la fɔlɔ mɔgɔya bɔlen kɔfɛ an b'a dɔn baara de la baara mun de cɛsiri baara don o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ ka baara mun don a ka baara la bi an bɛ se k'a fɔ ko nin ye diinɛ baara ye parce que mɔgɔ furakɛ mɔgɔ t'o baraji da dɔn quoi mɔgɔ t'o baraji da dɔn n'an ko an bɛ kuma baraji kan baraji kɔfɛ a bɛ ka ɲɛ mɔgɔ minnu ma bi vraiment coach ala k'i sara quoi. ɛɛ eh, ne na ni sisan cɛ a bɛ kalo kelen dɔrɔn de la kalo kelen ne bɛ don yan don min ne cɛ ye n ta ka na ne ye n tɛ se ka n jɔ ala sababu kira sababu ala ni fulakɛ ni layidu sababu ne jɔlen filɛ nin ne tun tɛ se ka hali une minute jɔ ta awɔ. hali n ka traitement fɔlɔ ma ban fɔlɔ sangare bari a bɛ dugawu de kɛ si jan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'a n'i ma musokɔrɔba ɲuman sigilen filɛ den ɲuman wolobaga tɛ bɛɛ ka so den ɲuman wolobaga an b'i fo k'i barikada e de sɔnna ni muso sɔnna dɔrɔn walayi i bɛ s'i ta wolo k'a di maaw ma an ba dɔw bɛ don yan u b'u bamu de ka don nka kɔci bonya b'a bolo karama b'a bolo nisɔndiya b'a bolo an bɛ taa furakɛli yɔrɔ dɔw la walayi tellement u b'an maltraité f'i bɛ ɲinɛ i ka bana kɔ nka o t'i yan ye o t'i yan ye ni wari t'i bolo a yɛrɛ b'i sigi ka limaniyakanw f'i ye ko ni n y'aw ka wari minɛ k'a dun n'aw ma se ka kɛnɛya walayi bila ale yɛrɛ conscience tɛ lafiya furakɛlila bɛɛ t'o fɔ maa ye dɛ walayi dɔw b'i ka wari minɛ waa bi naani waa mugan foyi tɛ bɔ a la i tɛ kɛnɛya kɔci o t'i ye fulakɛ ni layidu sangare bari ala kana foyi k'i la ne de y'a da nin den na n ko bere bila awɔ n ko n tilala ka fasa da la n ko hernie bɛ furakɛ mali la yan Kɔci b'a furakɛ kɔci b'a furakɛ ale de b'a furakɛ bi today ne bɛ na yan don min na n bɛ kuma fɔ ka sigisi kɛ ka bara bila ne bɛ na yan don min na ne ye musokɔrɔba dɔ ye tɔgɔ fɔ man di ne a ko ko hernie b'ale la ko madame ko fo ne bɛ fili n denw tɔgɔ la jaa hernie b'o kɛ ka fili a denw tɔgɔ la a bɛna denkɛ fɔlɔ wele tɔgɔ min na a t'o dɔn a y'i den k'o fɔ ne ye ne ko n k'i sigi yan ne tilala k'a ye muso dɔ nana a ma se ka yɛlɛ moto kan ne de y'a da la o la sa n ko bere bila parce que awɔ bere bila 2026 ni a ko ko madame ni nana yan nin y'a une semaine ko a ye fura min di ne ma ko n nana de ko ka na témoignage kɛ musokɔrɔba fila sigilen filɛ olu ko ko an b'an ka kuma don i la ko k'a fɔ anw ka nkalon tigɛ ko an ye jeli ye musokɔrɔba kɔlɔsi de b'u bolo kɔci k'ala k'i sago d'i ma hernie dɔrɔn tɛ dɛ hernie fana dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ fɛn bɛɛ y'i kunkolo de ye diɲɛ fara lahara kan bi arthrose kelen bɛ ka mɔgɔw faga wallahi e mɔgɔ mako sara jamana in n'i da i ka sokɔnɔna n'i ko k'i bɛ wuli i b'a fɔ ko bɛnba de yɛlɛ n'i wallahi kɔci b'o furakɛ bere bila awɔ bere bila ne ko a ma n ko arthrose bɛ ne la n ko hali ne tɛ se ka fini don n yɛrɛ la o y'a sɔrɔ béquille de bɛ n bolo donc le lendemain a ko ne ka na ne nana a y'a ka traitement condition fɔ ne ye ne nana a ko ko ne ka n da ko ka exercice daminɛ en moins de deux semaines ne ye bere bila o y'a sɔrɔ ne den laban bɛ n bolo depuis a wolola maintenant elle a cinq ans depuis a wolola don min fo bi bere de tun bɛ ne bolo mais a ye ne en moins de deux semaines ne ye bere bila a kɛra a bolo dabalibanko de ye quoi fo bi ne ma bere ta tugun donc. bon n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye toujours n ka kɛlɛ don ka maliyɛnw de wele ka na sport ma quoi. n bɛ mɔgɔw furakɛ ni sport kɔnɔna de o y'a sugu jumɛnw ye kojalan dimi bɛ maaw na o senkuruba dimi ninnu fɔlɔ nin tun ye mɔgɔkɔrɔba bana de an ka denmisɛnninya la mais sisan mɔgɔkɔrɔba t'a la bilen denmisɛnninya t'a la donc o dun y'a sɔrɔ alhamdulilahi an tun bɛ maaw furakɛ sport kɔnɔ de exercicew dɔrɔn ɔ ni salle dayɛlɛ kun ye sutura de kama ye i b'a sɔrɔ an ka maakɔrɔba caman bɛ na parce que an bɛ cour min kɔnɔna la kɛnɛba de don maa sugu bɛɛ bɛ na ye donc n'i nana maakɔrɔbaw bila jama la cogoya dɔ la vraiment a cɛ man ɲi donc n ye ɲinini kɛ autoritéw fɛ u ka se k'an dɛmɛ n ka se ka salle nin sɔrɔ maakɔrɔbaw ka suturali kama u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ n bolo cogo min na sport kɔnɔna la fasadimi kɛra cogoya o cogoya ye k'a ta kankolo la ka taa fo sen na farikolo fan fan ko dimi b'a la ni fasa de don ou bien kolo de don inshallah n'an ye ɲɔgɔn ye ala sɔnna lafiya kɛra bon fura min bɛ n bolo o ye kɔci an ye kɔci de ye o fura in ye n bɛ sport minnu kɛ parce que sport kɔnɔna la ɛɛ minnu ye sport kalan kɛ minnu b'a dɔn kosɛbɛ o bana ka dɔgɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'a bɔra bana damadama la ou bien bana minnu sera opération bana ma ko sport tɛ se ka bana min furakɛ a bana ka dɔgɔ ɛɛ n'i ye maa ma i k'a ka baara ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ maakɔrɔba kunda i b'a dɔn dɔ da dira ka sara kuma ma o ye diinɛ baara dɔ de hinɛ baara de don i bɛ nin kɛ ala kama baara caman don musaka ko maa kɛmɛ bɛ se ka se ne ma don tile kɔnɔ i b'a sɔrɔ fo ni dɔw de b'a fɔ ko a kɔci nin minɛ ko k'i yɛrɛ dɛmɛ sinon n'i ko ko ka musaka bɔ dɔw ni ɲɛji bɛ na n den tɛ baara la eh, n cɛ sara a bɛ tan ne dun tɛ se ka maa degunnen ye ni ɲɛji ye ko n tɛ se k'i dɛmɛ o de ka ca bana si ye ɔ ne ye baara in dege n ye jamana caman kɛ farajɛla fara farafinna kan n ka kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o ye n ka faso de ka maaw dɛmɛ n'a hakilina ye ka jamana yɛrɛ dɛmɛ Bon n'i ko k'o nombre vraiment n ma se k'o nombre calculer n'i ko ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kuma diyara n da hali n'i ko k'a ka ca ni maa kɛmɛ fila sabula mali dɔrɔn tɛ réseau kan kɔfɛ i ɲɛ t'o jamanaba si la tubabu jamanaw la bi farafin jamanaw la n ka dɛmɛ ma se min ma ka ni i dɛmɛ ka nin bana in nɔgɔya i fari la an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ n'i y'a ye bi aw bɛɛ sera ne yɛrɛ ma bi ne n'aw bɛɛ jɔlen don bi dɔw de b'an kɔfɛ donc i y'olu fo kuma kɔnɔ i ma olu ka foli lase u ma dusukun na ala sɔnna olu folen don sabula an tɛ se ka foyi kɛ ka pan olu kunna n'i y'a ye dugukolo ye ne ta tɛ faso ta don ne tɛ se ka wuli n yɛrɛ ma ko n bɛna n ka fɛn jɔ a kan ni yamaruya dɔ tɛ donc a ɲɛ yiralen u la u y'a sɛgɛsɛgɛ ka mɛɛn u y'a ye vraiment nafa b'a la ka ɲɛsin sigida ma nafa b'a la ka ɲɛsin jamana ma donc u sɔrɔla ka labilali kɛ n ka sɔrɔ ka baaraw kɛ donc n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la o hakilina la o ye jamana dɛmɛ dɔ ye quoi